pamene chisankho cha pa 16 september 2025 chawandikira bungwe loyendetsa zisankho la malawi electoral commission kapena kuti mec kuchoka pa 24 july 2025 linasekulira kuti anthu onse amene ali ndi chidwi chofuna kupikisana nawo pa mpando wa president akapereke zikalata zawo kapena kuti ma nomination papers so tikudziwa pali anthu ena kuti mwina sitinakwanitse kupanga follow so mu video iyi tikufuna kuti uh, list yonse ya anthu amene apereka ma nomination papers ndikupanga apply kuti afuna azaimire nawo pa mpando wa president tiyibwerese pamodzi ndiye mu video iyi tikufuna tionetse kuti anthu onse amene anaonesa chidwi chofuna kupikisana nawo pa mpando wa president komanso ndi ma running mate awo ndi ndani so presidential candidate woyamba ndi a former president dr joyce banda amenewa ndi a peoples party kapena kuti pp iwowa asankha a khumbo kachali kukhala running mate wawo presidential candidate wachiwiri ndi mr adil chilungo amene ndi a independent ndipo a chilungo asankha a mervis mwalukuo kukhala running mate wawo presidential candidate wachitatu ndi dr daniel dube iwowa ndi achipani cha national patriotic party ndipo a dube anasankha a dunstan mwaungulu kukhala running mate wawo koma verification awo sinatheke chifukwa chonena kuti analibe ma documents okwanira makamaka ma identification documents okwanira okhuza vice wawo komanso anali ndi incomplete declaration ya mafomu ndi anapangidwa advise kuti akakonze mavuto amenewo kenako apangeso submit ndi sindikuziwa kuti ngati anapangaso kapena sanapange ndipo presidential candidate wa number 4 ndi a professor arthur peter mutharika iwowa ndi achipani cha dpp ndipo asankha a jane ansah kukhala running mate wawo presidential candidate wa number 5 it is ndi ndi a milward tobias amenewa ndi a independent ndipo a tobias asankha a henry mdebwe kukhala running mate wawo ndipo potengera ndi mec chairperson honorable justice annabel mtalimanja anavomereza mapepala awo kuti adutsa ndithu pa preliminary level ndipo presidential candidate wa number 6 ndi atupele muluzi a chipani cha udf amuluzi asankha dr rex kalolo kukhala running mate wawo presidential candidate wa number 7 ndi a kondwani nankhumwa iwowa ndi a chipani cha peoples development party pdp ndipo anankhumwa asankha a bertha mackenzie kukhala running mate wawo ndipo pa namba 8 tili ndi a cosmas felix chipojola iwowa ndi a independent ndipo achipojola asankha a memory naveko kuti akhale running mate wawo ndipo a chairperson a mec a honorable mtalimanja apanga confirm kuti mapepala awo adutsa preliminary level successful ndipo pa namba 9 ili ndi dr dalitso kabambe akabambe ndi achipani cha utm ndipo iwowa asankha matthews mtumbuka amene tinene kuti asankha dr matthews mtumbuka kuti akhale running mate wawo ndipo presidential candidate wa namba 10 ndi akwame bandawe iwowa ndi achipani cha anyamata atsikana azimayi aaa ndipo abandawe asankha asiyatu abuli kuti akhale running mate wawo ndipo a mec chair avomerezanso mapepala abuli kuti akhoza kupitirira to the next level kumbukiranitu kuti awa tikupatsaniwa ndi maina a anthu komanso zipani zimene zaonetsa chidwi pofuna kudzapikisana pa mpando wa president pa 16 september ndiye mainawo akupitirirabe ndiye pa namba 11 tili ndi a reverend hardwick kaliya iwowa ndi a independent ndipo akaliya anasankha a teresa sigeri kagoma kuti iwo akhale running mate wawo ndipo atapereka mapepala awo a mec anawabweza nawo kuti amafunika akakonze kaye zinthu zina so anawuza kuti akakonza akuyenera apangenso resubmit pasanadutse pa 30 july ndipo pa namba 12 uh, tili ndi a phunziro mvula iwowa akufunanso kuzayimira ngati independent candidate ndipo amvula asankha a cedrick mkwanda kuti azakhale ngati running mate wawo ndipo atapanga ma process onse kupanga submit ma, ma papers awo a mec uh, awavomereza kuti mapepala amenewo ali ndi zonse zoyenerera ndipo adutsa pa preliminary stage pa namba 13 tili ndi akamuzu chibambo iwowa ndi achipani cha peoples transformation party petra uh, achibambo anasankha a chris bulakwacha kuti akhale running mate wawo koma atapereka mapepala awo koyamba a mec anakana chifukwa chonena kuti a running mate wawo sanapezeke pa tsiku limene amakapereka mapepala so anawuzidwa kuti kuti zitheke amayenera kuti awo akhale pompo ndi tinaonanso atabwera tsiku lina kuzapereka mapepala awo ndipo anavomerezedwa pa namba 14 tikuona a frank tumpale mwenifumbo iwowa ndi achipani cha national development party ndp a mwenefumbo asankha a dr chikondi opportunity mpokoso kuti akhale running mate wawo ndipo mapepala awo nawonso adutsa bwinobwino pa namba 15 tili ndi dr Ma- michael usi amenenso ali a vice president pakadali pano iwowa abwera ndi chipani chawo cha odya zake alibe mlandu a michael usi asankha a grace nazitwere kuti akhale running mate wawo ndipo atapereka mapepala awo chilichonse chayenda bwino pa namba 16 tili ndi a jordan sauti iwowa ndi achipani cha patriotic citizens party pcp uh, asauti iwowa asankha a timothy kaendera kuti akhale running mate wawo ndipo atapereka ma nomination papers awo oyang'ana chisankho a mec avomereza kuti mapepala awo anali ndi chilichonse choyenereka kuti akhoza kuzaimira nawo pa chisankho chimene chikubwerachi pa namba 17 tili ndi a david mbewe iwowa ndi achipani cha liberation for economic freedom party lefp ndipo ambewe asankha a edward kambanje kukhala running mate wawo ndipo after ma inspection onse atachitika a mec avomerezanso mapepala awo kuti adutsa pa stage yoyamba ya zimene zimafunikira pa namba 18 tili ndi a thoko manyika banda iwowa akukuzayimira ngati independent candidate ndipo a banda asankha a vera alinafe kuti akhale running mate wawo ndipo zonse zofunikira uh, zinapezeka m'mapepala awo amene anakapereka ku mec ndipo avomerezedwa ndipo pa namba 19 tili ndi a smart swira iwowanso akufuna kuzayimira pa, pa independent ndipo a swira asankha jonathan matonga kuti akhale running mate wawo ndipo after everything apanga pass preliminary stage successfully ndipo pa nambala 20 komanso kumapeto kwenikweni tili ndi dr lazarus chakwera amenenso ali president pakadali pano iwowa ndi achipani cha malawi congress party mcp ndipo a chakwera asankha a vitumbiko mumba kuti akhale running mate wawo pa 16 september ndipo atapereka ma nomination papers yawo chilichonse chayenda bwino ndipo apanga pass ma preliminary inspection awatu anali maina a anthu komanso zipani zimene zaonesa chidwi pofuna kutenga nawo mbali mu chisankho chimene chikubwerachi cha pa 16 september 2025 so maina ose tatchulawa ndi anthu amene akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa president so timatchula dzina la candidate komanso munthu amene akufuna azamuimirire ngati running mate wake ya so zikomo kwambiri kuona video imeneyi ngati yakusangalasani mwaphunzirapo china chake mwaziwapo china chake chonde tipangeni support papanga like komanso subscribe mukatero ndikuti muzitanso kuona ma video ena osangalatsa